Adakụ Adamma ada adakụ Adamma ada ada na ịmara mma ada adakụ Adamma ada ụmụnne m ụmụnne m hei ọkpọtụwa ọkpọtụwa ọkpọtụwa ịmala ikorobịa la agbọghọbịa la-echi echi ikorobịa la agbọghọbịa la-eme sef ile eme isi ike ma gaa lụbala ihe ile ebu isi na-eme ihe nsọrọ mana ka asị nka ngwa o chetakwe na jizọs na-abịa ọzọ ama m na okwu na m kwuru ha ile eme ikorobịa na-echi agbọghọbịa chetakwe na o nwere mgbe ị ya amụta ụmụ ị na-achọ ka ha na-emeba mma nne wụ la nna wa la-aga asị wụ gudogu ka na-emeba ka mma ị jụ ihe nji ekwu ihe maka ụfọdụ ụmụazị ụmụ nwoke n'ụbọchị ha onye ọbụla abaa ṅụba mkpụrụ mmiri ndị ala aṅụọ mkpụrụ mmiri abaa kpọwa ụmụ nwaanyị ndị ala akpọwa ụmụ nwaanyị abaa ghariwe ego ha ihe ndị iche iche ka a na-eme na-eme ile ike ọ na-ewetakwala ọnwụ na-eweta ihe dị iche iche la- la ezinụlọ and ụfọdụ ụmụ nwoke ri- buru mashin ma ọwụ parụ moto la aga ha erotedịla ha nwere nne na nna ọ ṅụchagwo mmanya o vuru mashin na-agba kpụrụrụrụ kpụrụrụrụ kpụrụrụrụ la anyị ka o doe ka o si dụrị mma mana mgbe o nwere ka o medụ nya nwee ka o si nwụọ ma ọ nna ome nne na nna abala ahụhụ ahụhụ ha mbara wụ ọ dụzi ka asị onye mụtara nwa nwa ichocha ikorobịa na agbọghọbịa nwụọ onye amụta ha nwa aka mma maka na ahụhụ niile ọ tara obu ọma niile o nwere si hei na ya aka ghọkwalụ ihe mana o rujere nwa ahụ tụgharịa wee wetara ya ihe ihere ekwele ka ọ wụrụ ka eji eme nkọcha na ezinụlọ ekwele ka ejiri maka wụ chịa nne wụ la nna wa ọchị ụfọdụ ndị lụgoro nwaanyị na-emekwa ihe ha eroteghị ụmụ ha mgbe o nwere ka o si dụ nwoke ahụ nwụọ ụmụazị aba ahụhụ nwunye ha baa ahụhụ ndị niile hụgoro ha n'anya bifo mgbe mgbe ọ dị ndụ ha eleghara famili ya anya ọ bụrụ na mmadụ na-eme ọ nwụchaa ọ bịa ụwa ọjọọ m ma asị ha ịlọkọtasị nwụkwa alụ mana maka na mmadụ na-eme ọ nwụchaa ọ abịaghị ụwa ọjọọ ọ nya ka m ji wee ụlọ asị wụ ihe ọbụla ị na-eme kpakara anya ma nri ị na-eri eri ma ije ị ya aga aga ihe niile ị ya eme kpakara anya vuwe Chineke ụzọ onye ọbụla mvuweru Chineke ụzọ ihere na-emeghị onye ọbụla mvuweru Chineke ụzọ ihe ihe shiberuwe ike o nwere ka o eshi debe ọ nya bụ ihe nshi ka m bịa gwa ụlọ ụta ka m bịa gwa unu taa ị makwa la jizọs na-abịa ọzọ mkpụrụ obi gị a nwere onye nyeru gị o nwekwara ụbọchị a ga-akụ aka la ụzọ shị gị lataba ị laba ụfọdụ ga-eji aka ha gegide gote visa o wetecha visa o bido gbagharịma ọ gbagharịma chika ndị ya mma eme ya ewee vutebe ego ndị ya mma eme ya ewee mebe nke dịka nwanne anyị nwoke ngarụlụ woo gaji ya dibịa woo shị ngwa ya baa la akpachi ya bakwaalụ la akpachi hei anyị amaha ivun ihu na azụ ị makwa ihe mba eziokwu ị makwa ihe mba eziokwu ọ kakwa mma na ihe niile ị na-eme n'ụwa kịta na ị matara onye bụ jizọs maka na oge na-aga aga ị maha jizọs gịnị ka ị ga-akọsara ụmụ gị ka ị mara onye bụ jizọs kraịst onye mụrụ gị onye nwụrụ maka gị sikwe n'ọnwụ wee kunie wee sikwa gị na ana m abịa ọzọ ka m bịa kpọrọ gị nna ọ nya ka m ji adakụ adamma la-ashị unu happy sunday to everyone today adakụ adamma ị la-aga ụka gabakwa ụka taa ada adakụ adamma ada